kedu ndị be anyị asụsụ oyibo na-eko ndị be anyị asụsụ oyibo na-eko kpụkete m nso nwere aka ọzọ m ji wee bịa ee ị ma na ọ na-abụ na-ekwu ka m si ekwu ụfọdụ eche na m kpọrọ asụsụ oyibo asị akpọghị m asụsụ oyibo asị ebe ị fụrụ m nọ ee asụsụ oyibo si n'ọnụ onye mara asụ oyibo na-apụ ọ na-ejezu m ahụ maka na asụsụ oyibo ike o bu n'ụwa karịrị anakwa ama ya aka naanị ihe anyị na-ekwu bụ onye ya asụ oyibo sụọ ya mma nụ onye ya asụ oyibo ọ sụọ ya mma ee echekwana ịsụ oyibo bụ imeghepụ ọnụ m na-asụ ka jinjin e, izin njin ijin ọhịa bụ ya bụ ọkụ ya bụ oyibo ọ bụ ya bụ oyibo maka ụmụazị kịta ebere unu na-emelụ m mana akwụkwọ a na-agụ na naijiria tata ikekekekeke ụgwọ ọ onye ndị ndị otu anyị nwere ndị nne na nna gụburu akwụkwọ mgbe gboo ya bụ ụdị nna m ha m ji eme ọnụ ee odogwu odogwu na latin ebe ya nwa jere akwụkwọ nke old boys Christ the King College Ọnịcha CKC eh, o so na ndị nnu n'isi kara aka na-eje ọkọ ọtọkpọọ na Latin eh, ọ bịazie ịkụzizie ya n'ọgbọ oyibo ọ pịa ga na eke akwụnọ maka na imirikiti oyibo mkpụrụ okwu oyibo bụ na Latin ka e si bubata ya eh, ndị otu anyị nwere isi ọma nọdebie nso ihe anyị mụtara n'aka ehike ọ gwa gị na ọ sọrọ ya n'oyibo ọ sị na simple use of tenses onye nwa na subject verb agreement ya bụ oyibo nwezi ihe ọzọ mana ihe a na-akọrọ kịta kịta ụmụazị amaghọ maka na imirikiti ndị na-akụzi kịta enweghịkwa nke nwe ya ha chi anyị na-ekwu ya na ọ bụ ihe onye ji ka ọ ya-enye ọ ka anyị wee sị anyị mara nke ahụ bụ na nke anyị ka anyị gwachanye tie mana ka o si na-adị dịka nsogbu ọ mara mma onye nwere ihe ndị ọcha ndị oyibo na-akpọ good command of English language onye a na-anakwa ije onye a na-anya ije na dịka anyị si na-ekwu ọkụkọ na-akpanye ya n'uche akọ ya ebe a nọ n'ụwa taa mmadụ adịghị mma iji sọsọ ofu asụsụ na-aga anyị ekwubugo ya mbụ i nwee ngarasị n'oyibo nwee ngarasị n'igbo inwe ngabasị n'asụsụ oyibo nwee ngabasị n'asụsụ Igbo nwekwa ngabasị n'asụsụ ọzọ kwa dịkwa aṅaa ma ọ bụ na ohere dịrị gị inwe anyị nwa bụ ndị nọ na ya maka esi nọdụ baa ya adịghị mma baa ya adịghịkwa mma o ọkachasị nke nke izu a ọ dị ka ọ ya adụ anọdụ ka a ya si nọ onye Ọka sịrị makwara ka ị na-adụ edo nwekwa ihe eji agwa gị isi ọsịsọ karịa asụsụ ya asụsụ Igbo anyị ọ ka kwụkwa ebe ndobere ya ọ bụza na oyibo bụzi nke imeziri Igbo ya bụrụ ya ọkụkọ na-akpa nri anya uche akọna ya